wee na-enye ndị nyegorola aka si wesị rapụzie na anyị abụrọ dị nke abụ anya akpọta ụmụaka na-abụ na-eto na ọkụzụ oyi a sị na bachi ịmụ ọrụ ya enyenwuru bụ aka why why not Broadcasting TV onye nwere n'ime anyị taa bụ Blog ka ezigbo abalị Izuchukwu Nweke onye ebe edise abụ m onye Ebonyi steeti eziokwu ee mana ọkụzụ ka a nọ mụọ m unu anụgo m ya ebe ebe onye bi ka ọ na-awachi ọ Ihe- na ọkụzụ nwa m nwa kwụsie m ike na ọkụzụ ntoo na ọkụzụ lụọ onye ọkụzụ nwa nwaanyị na ọkụzụ ị ghọtago so ọ bụ ọkụzụ ka anyị na-eme ka anyị mee ka esi eme ya n'ebe ọ- nsogbu adịrọ anyị agbakwa n'izu yes mee ka ọkụzụ si eme ee ọnzi ka anyị ji n'aka iri enwe na-ata na abụgola eke ọrịa ebe ọ dị ka ọ bara anyị mgbe anyị na-eme ka ọ na-ada n'iru egwu n'aka ndụ egwute egwu n'aka na-egwute Izuchukwu ebe gọvanọ ị bụrụ onye ọkụzụ nne e kpọrọ ma a sị na ọ ya abalị gị ọ gị bịa ata anyị nwanne uwe ahụ nọ ibe m bịara gị ibe m kpọrọ gị bụ na ọ ya abalị gị ọ bụrụ mmadụ iche ka a ga-akpọ ọbịa o gosiri na ị dị humble titi ewo ma ọ sị na anyị a na-aga n'iru ife mmadụ na-emere anyị ife ọ pụrụ izute ka anyị jiri aja na na ya tupu tupu tuputere elu ka ahụ eze bi n'elu eze ya na-ekpechara ọgụ ka anyị na-arị n'elu ndụ eze n'elu ego eze n'elu akụ na ụba ọkpara nke chọrọ anyị otuto mmụọ otuto mmadụ dị mmadụ anyị maka ọrụ ntabụ nwa akwụkwọ ọkwa na aka na ọbịa ndị anyị na ndị isi pọdkast ga-abụ ọbụ ihe ọma ma ihe ọma ka anyị na-arịọ ma bịa dị mma ka anyị na-ege Ka na mmeta nke na mma adọghọkwa ọzọ. Iwe dị iche ya adị. Ọ adịghị gị na mma. Ka nkwụkwa n'isi ka nkwụ n'isi ma ọ adịkwala m na mma. Abalị nne nne ndọ m na. Abalị ndị ọkwụ gị na bayi wee abịa. Onye ọ dị? Abalị ba. Ka nkwụkwa n'ụkọ ya n'isi onye ọbụla. Onye nọ n'etiti anyị taa na-enwe anụ bụ Izuchukwu Nweke onye ji dị lọd bụ amalị kpọrọ ụlọ ọkụzụ most of na ahụrụ na ọ bụrụ onye ọkụzụ ka ọ bụ ọ bụ onye Ebonyi steeti mana ọ nọ na ọkụzụ nwanne wee too amụ na ọkụzụ ụmụ abụrụ na anọ ọkụzụ wee tobe eziokwu na ọ na ọkụzụ ka a nọ mụọ m amụzụ na mme ọkụzụ ụmụ arọ na ọkụzụ ama m amụ m na ọkụzụ ma ndị anyị na-abadị m ọgbọ eme ụmụ arọ too na ọkụzụ

ife niile ị nọ n'ọkụzụ since e ji wee mụọ gị onye gị na ya nwere problem nwegwe kụga nwegwe gị isi ọkụzụ na-eme gị nwanne ka a na-akpapụ gị akpapụ ka a na-asị gị ọ maka na ị bụ onye Ebonyi steeti a ga-asị gị si ebe a pụọ ee abịa na nke a bụ ehe mụ na onye mụ na ya nwere nsogbu ọ sị mụ na maka na mụ bụ onye na-eto ego otu mgbapụ ọdịghị awa dị mgbe ị ghọtago ehe mụ na okwu nsogbu abụghị otu ya bụ ma abụrọ m onye nsogbu

ọ bụrụ nke eti ego ana m eti isi ego ewetago so na ndị be anyị na-akpọrọzi m ndị ndị be anyị ọ dọkụtara a na-akpa ndị isi ọgụ onye akụzi ka a na-akpọ m a na-akpọrọ m ihe na ọnwa ibe na-eke ekekwa egwu n'ibe ere ka isi m na-eme m ọnụ ma ọ bụrụ ndị isi ọ nọ agwara nwa ya n'ozu ozu nke anyị ọ gawo ọkwala ọzọ ebe ọzọ ya ga ogo ya ekwu anyị amarọ ebe nke a kpatara a na-anọkọlịta ahụ na akalụta mmadụ awa na ama amụ ndị bụ ụmụ nne ya ozu Ọkụzụ anyị nwanne ka ị na ụwa mana

ji ọkụ izute hmm. izute na-enekwa hmm, ndị isi ọgụ na-enekwu mgbe ọ dị mmanya anyị mgbe obi bịa gba first na nke a hmm. ịma na ka o si sọ be anyị jere politics and o win primary election iji etinye bụ vootu anyị ejerekwuru ime politics ma bụrụ politician ijele eji mara ma anyị tụrụ ihe dị na politics

Steven agụrụ ọchọ office adị m ekwuri ekwu enwetago ibe niile ị na-aba anyị nwere ọkwụghị gị aka i nyegolu youth anyị aka i nyegolu ụmụaka let us anyị bụrụ nke ka ebe ụlọ aka na ịbịa dị ike ọgụ ị na-ekwu na asị na ebe onye jikọ na-agbachi na Ọkụzụ ọchacha abụghịkwa m na Ọkụzụ wee na-eme ibe ka mana ndị mmadụ si na na ọ bụrụ iwere ma ọ bụrụ onye ọrụ bụ ezigbote onye Ọkụzụ ka mma akọzi ya anyị adọpụtụgo onye nke nwa onye gbara na ọ bụrụ ọkụzụ mma ekwero ezigbo iwe onye na-eme na Ọkụzụ ndị nne ndị a na-enegala anya ndị a na-ene anya ọ na-enye aka ọ na-ekwu ndị mmadụ aka ịghọta mana ee asị kwuwe ekwuwe na enye ndị nyegorola aka si kwuwe si rapụzi na anyị abụrụ dị nke abụ anya akpọta ụmụ nwaka na abụọ na ịtọ na Ọkụzụ Oyi a sị na ba chọ ịmụ ọrụ ya enwuru bụ aka why why not yes ihe a sponsor wutu ọkịrị people na-achọ ịmụ ọrụ ya ma ndị chọ ịkpa isi maọbụ eche ịlụ maọbụ eche ịlụ welder maọbụ eche ịmụ ka esi akwa isi ọ bụla nwa ya chọ ịmụ aka ọrụ why not ihe enwuru bụ aka why not tụkwa na ihe a ihe akwụba aka ọtọ ihe zuru Oyi

ọ na ovu eji m so iwe nyere nwanne gị aka otu m bụ m nọ ee one thing I want to do in life ihe m bụ my my my calling bụ Chineke nna na arịọ m n'ụwa bụ I want to be a great philanthropist egbe ewetago mana ejire eji- eji- a na-asị na a na-eji na nwatakịrị mara onye ya ya eme ihe dị ikwu ejidere m na nwa iwu- iwu mgbe m na-enwere the arts I will beg and give. Ana m enye ma last card m ya bụ ụmụ ire dị mma. Wetago m ya bụ na ya bụkwa ire adọrọ mma. Ma nne m nne m zụrụ m nse gosiri m sị m nkịta ma m na-ene anya ire mmadụ. M bịa ya mụ bịa gwa ya ọ bụrụ na ya enwe ya eje ndidi ya bụ na m ezuru ori. Wetago ehe so ya gbara mma ya kọrọ mpụta ọ na m na-akụkwa na-akwụ ọrịa ma n'ihi na ihe mmadụ mmemme nkwa ya mmemme nwere obi ya ya mụ ikpe. ịghọtago ọ ya bụ my life so ihe ọbụla nwa m na-emere gị m na-emere gị ya sọsọfa na ọrụ ọrụ ọbụla m ejirọ ị ma na m ejirọ ndị ọrụ na-ebute m na m emere gị ya ịghọtago ọ ọ ya bụ life. na-awụgo ọnya ahụ bụ ile ọgụ ọ na-ekwu na ọ na-enye ndị mmadụ aka uche gị dịkwa n'ive o kwuru n'ọnụ nọọsụ na sị kpọta mmadụ ịtọ ya na ọ ya sponsor va mụọ ọrụ and ọ bụrụ nke ka m gachọba ụmụnne m na-ewere ovu onye na ezi ewere ovu onye na ikenga ewere ovu onye na ivite otu a ka e si wee na-eme ya anyị mere platform nwanne ka ọ bụrụ ihe a na-akọcha ọchọ ọchọ nọ ndị bịa maara ive nwee ebe a na-arụ a sị na ajịbe ka eji malụ ọkụ nsịba na-asị na anyị na-aba uru ya anyị na-eme ive niile ọ dị mma by God grace kwa ịghọta so Ghọtago? ọ na ive ọ dị a bịa na ọkụzụ ya sị kedu ndị bụ your mentor ndị ọ bụ va ka ị na-respect ọhụma n'elu obodo aka na-eme ive nyelu youth aka asị na ndị nwanne nwee good impact ha na-enye na mmadụ ka ndị ọ bụ ka ndị ọ dị ka ya kpọọ nwa aha ya mgbe m o nwee onye m na-elegara anya m na-asị na ọ my mentor ka ọ bụ ihe echi nnukwu ego isi ọ na ee ọzọ ee ka ojukwu nwa igboamalụ Mm, ọ ya nwa bụ onye na-elegara anya ive dị ka ya kọrọ mmadụ n'ụwa ọ gara nwere obi charity yes ọ ya bụ ovu onye na-elegara anya na ọkụzụ ọ na-atara ya onwe ebe ọ ebe niile ebe niile ọ nwere title na ọ bụ ịghọtago akụ ruo ụlọ amalụ onye kpatara ya Mm, ọ nwere ebe niile ebe niile anyị na-ekere akpa rice ọ na-enye ụmụ ogbenye achọrọ m ive dị ka ya tara mmadụ n'ụwa a ịghọtago ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ ka ojukwu nwa igboamalụ n'ogo na isi ọna ọ ya ọ ya ọ ya bụ onye m na-enegara anya onye ọzọ ihe na-amasị gị n'ọkụzụ ụwa ndị ihe na-amasị m n'ọkụzụ rinne ịghọtago ndị ihe na-amasị m n'ọkụzụ rinne kene neba na-efu mmadụ ebu a na-ete ava ya sị na ndị nwanne bịa bụ mmadụ n'ọkụzụ n'ebe mmadụ ma ọkụzụ ana m ekene mbute ego nwa ọkụzụ mbute ego nwere ihe niile ana m ekene gị ekene mpa anyị ọkwụrụ ọkarịsịa igbo niile youth president ọ mmadụ ka ọ bụ mmadụ ka eji aka ịghọtago ọ mmadụ ana m ekenekwa ya na-ekenekwa nwoke m eze ego na ọkụzụ ọ kaira because na ọ mmadụ kpọọ m nwanne kpọọ ya nwanne na-ekene eze ego ee na-ekene ọkalichara azụ oyiri ọma mgbala big jerry mmadụ kwa asị na mmadụ ka eji mara obodo ọchịchọ ozu ọra nke ọkụzụ ụba na ndị ọkụzụ ee m wee kenekwa nwoke m ee na-ekene akawo

ive niile ị nụ maka ya o nwe ka i si ahụ ya o nwe ive ị mụta n'aka ya ka onwe ya jibe ekwu maka ya asịrị ị na-akwụsị maka ya bụ o nwe ive ị mụta from John Nebolisa ihe ị ya-ama ama n'ụwa bụ na otu ị nọ o nwerọ ihe ị ya-eme n'ụwa nwere ya mụta n'ụwa o nwerọ ihe ị ya-emekọta i be 100% right you can never be 100% right i me mma ị nọ n'okwu nọkwa m dị n'okwu so no matter what ihe ọbụla i me ọnụ ya akpọ ozi gị n'ọnụ ị wọtago ehe so o nwerọ ihe ị ya-eme n'ụwa a anyị na-ekwuru maka gị ọ bụrụ na ekwu maka gị ma anyị kọrọ debe ịma magara nwa onye ị bụ ọ ga-ekwu ihe maka gị ekwu maka gị anyị nke ekwu onye ekwu yes ị ma na ọ nwere ebe ebe ị na-aka ava i be topic of the of the day of the month so ihe niile ekwu ehe ibu nchegbu ịmụ ịmarụ ịmụ ịmụrụ akọ mazarị nke ị na-efollow mara nke ị ya-efollow ị matago ehe mana dike dike amaka obodo nwee dike ọ na-adị mma dị mmadụ nke dike ka ọ bụ arụsị Ọkụzụ adịrị bụwa ọ bụ ovu mmanwụ ovu mmanwụ ọnụ ebube na-egbe ọ na-ebe ma kịta ma na-ebe ya bụ na ive ị mụta n'aka bụ ezigbo ive ka ezigbo ive ka ị mụta mụtakwara n'aka n'aka ya Egbe. ihe nke m nụrụ anụ unu anụghị ya anyị akọ na ọ na ị marị nke ọ bụ ya dị gị mma ị rọrọ n'elu ya were ya tiri ya in action ọ ihe a gwagịrị iwe ọwa abụrụ ya yes ee unu abụghị ya na Bilọd nwa Ọkụzụ ya ive m na-akpọ ya ee ọ nwanne anyị ka ọ bụ ọ sọ na ọ bụ onye Ebonyi steeti na mụnwa amarọ

onye a nọ n'etiti anyị taanị bụ Izuchukwu Nweke a.k.a Bilọdụ ịghọdị na Ọkụzụ n'Ebonyi steeti ee onye a dị ire Bilọdụ ekene gị onye a bụ CEO Agụ Izu- Ọkụzụ. Izu fabric. Izu fabric By Izuchukwu. Izuchukwu ọ na-ele material dị iche iche Yes. e ji agba akwụkwọ e ji akwa ashebi men on suit ma Yes. ankara ma jonkoso ive ọbụla bụ ihe a kpọ material ma nke ị yi ị pụta a ma na akwa ka i yi ebe ọfisi ya dị na Aba ee ezigbo mmadụ ka ọ bụ anyị kenere gị na ihe e ji ata anụ enwe Mm, mgba All right. thanks for coming Thank you. Yezu dị n'ọnya mụ nnakpụ